Wawazfumu wawazfumu lero ndabwera ndi nkhani yokhuzana ndi actor uyu actor ameneyu panopa akulira alibe kena kalikonse zinthu sizomuyendera chifukwa cha nzake nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndicholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro penapake kuthandiza anthu sikwabwino ndiye ndabwera ndi nkhani yake ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Mkulu ameneyu monga mukudziwa adali otchuka mpakana pano ndi otchukabe. Zinthu zinkamuyendera china chilichonse chinali bwino koma tsiku lina adalandira foni yochoka kwa nzake, m'bale ine ndavutika ndimafuna utandithandiza iyeyu sanazengereze adamfunsa nzake uja ndingathandize motani? Nzake uja anamuyankha kuti ineyo ndifuna ndizakhale kwanu kwa wiki yokha. Ngati kuli kotheka, chonde ndithandize. Iyeyu sanakane. Anamuza nzake uja. Okay, chabwino bwera. Ndipo nzake uja adafika. Adayamba kukhala. Wiki idatha. Mkulu uja sanachoke m'nyumba muja. Wiki kenako mwezi. After mwezi kenako miyezi iwiri. Nde iyeyu analibenso mphamvu yomuthamangitsa sinanga ndi nzake. Komano zinthu zinayambosintha. Adangofika nzake uja zinthu zinasiya kuyenda. ma business ake adayamba kulowa pansi nde ankazifunsa ai chochitika ndi chani iyeyu nde zinkamuvuta zinthu komano nzake uja zinayamba kumuyendera panapezeka kuti nzake uja ndi amene anayamba kugula zakudya pakhomo paja iyeyu zinthu zikumuvuta kenakono life yake idasintha kudapezeka kuti iye uja Zinayamba kum'vuta zinthu poti sangakwanitse kugula zinthu za pakhomo, mnzake uja adayamba kugula zinthu za pakhomo chonsecho kosungidwa uja ndiye iye uja wakhala akukhalabe khalabe khalabe ndiye tsiku lina mnzake uja adamuuza iyeyu, udziwa chani m'bale panopa ndufuna ndisunthe ndagula nyumba ndamanga china chilichonse chili bwino bwino nde ndufuna ndikalowe ku nyumba yanga iyeyu anali odabwa aa iwe timakhala limodzi koma china chilichonse Sindimadziwa chimene upanga. Bwanji sumandiuza kuti ukumanga nyumba? Mnzake uja adayankha kuti, Ndimafuna ndizangokudzidzimutsa. Iye uja sanaone kuti ndi vuto, anati, Okay, chabwino. Anamvetsetsa mnzake uja. Mnzake uja adatenga zinthu zake n'kukalowa kunyumba kuja. Kenakono iyeyuno adatsala yekha, akuvutika. Ndiye anayamba kudzifunsa mafunso, Kodi ineyo chondichitikira ndi chiyani? Ndiye anapanga ulendo opita kwa baba wina, kwa nsing'anga. Atapita kwa sing'anga kuja adayamba kumufotokozera kuti ineyo zinthu zikundivuta sindikudziwa vuto ndi chani. Sing'anga uja atangomva izi adayamba kumufotokozera iyeyu zinthu zimene samadziwa. Anamuuza kuti iweyo kunyumba kwanu umakhala ndi munthu. Iye uja anavomera eya. Munthu amene uja sanabwere kunyumba kwanu ndi cholinga choti wavutika mm. Kenako iyeyu adafunsa anabwera kudzatani? Sing'anga uja anamuuza iyeyu anabwera kozakubela mwai nkani iweyo chibweleleni iye uja mnyumba muja iweyo umavutika chifukwa choti iye uja anakubela mwai ndipo amene anapanga zimenezi ndi iyeyo pamodzi ndi sing'anga wake anabwela kwa iwe ndi cholinga choti azakubele mwai pali sopo amene mmasambila anthu awiri sopo amene ujayo ndikumene anaika mankhwala ndicholinga choti akubele mwai nde apapa zimene upange iweyo ndi zakuti iwenso umbere mwayi wako ngati ufuna mwayi wako ubwerere upite kunyumba kwake ukakhale week ukasambirenso sopo wake chimodzimodzi mmene anakupangira iweyo iyeyu atava izi anati okay chabwino anampatsa zinthu zofunikazo anamuimbira foni mkulu uja atamuimbira foni nzake uja anamuuzanso chimodzimodzi mbale ine ndavutika ndimafuna nditakhala kunyumba kwanu kwa wiki nzake uja anamuza mm sungabwere kunyumba kwathu kwa wiki chifukwa chakuti mkazi wanga chibwezi changa chikubwelaso chizakhala week ndiye zimene tipange panopa chibwezi changa chikachoka ndizakuimbila foni dikila kaye iye uja anati ok chabwino kenako anapitaso kwa sing'anga uja nzanga uja wakana anamuza kuti eya wakana chifukwa choti akudziwa sing'anga wakeyo wamuuza zimene ufuna upange iweyo zotsatila zake mkuluyu sadapiteso kwa nzake uja wakhala akudikila kuti mkulu uja andiimbila foni koma kuli zii foni mkulu uja sazaimba wasowelatu. Nde awawa anapita kwa abusa ndicholinga choti akawapemphelere ndipamene amayankhula zimene zinawachitikira nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndicholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro zimenezi sizuchitika ku Nigeria kokha mm dziko lonse lapasi zinthu zimenezi zuchitika anthu ena ake mukuvutika chifukwa choti anakuberani mwayi azinzanu nde pali atsikana ena ake mumakonda kubwerekana zovala ma wig chonde lekani chovala chamuthupi sitimabwerekana China chilichonse chogwitsa ntchito pathupi pako osampatsa mnzako, osampatsa munthu. Osalola anthu achilendo kumapita kumabafa kwanu kumakasamba. Osalola.